takulandirani pano pa lyric tv pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana ife a lyric tv timabweretsa mapulogalamu okuziwisani ndi dziko lathu lino la malawi mmene likuyendera komanso mmene tingaliwombolere meeting amene analipo ku mec komanso zochitika zonse zimene zinali ku mec ineyo nkhawa yanga yayikulu imene inalipo pambali pokuti tinapanga raise ma issues ofunikira kwambiri okhudzana makamaka ndi audit ya electoral management system imene ilipo emd ele- election management device imene akufuna kugwiritsa ntchito a mec imene kampani yake ndi ya smartmatic sitinakhutitsidwe nayo titayiona mavuto amene adawunikiridwa kale m'mayiko amene system imeneyi adagwiritsapo ntchito kwapezeka kuti mayiko ena kuli zolankhula kutendere kusowa chifukwa cha katundu ameneyu ndiye ife tinaona koyambirira kuno kuti bwanji chinthu chimenechi a mec achiyike pambali sitinachedwe chifukwa chonena kuti tatsala ndi masiku 138 to elections kumbukirani ni 2020 90 days anthu anakonzekera zisankho mpaka na zidatheka so ife tikupempha kuti within the 138 days atichotsere katundu ameneyu chifukwa katundu ameneyu wabwera ndi zinthu zina zimene zikukana kuti tizikhulupirire bwinobwino kuti zisankho zathuzo zikhonza kudzakhala za bata chifukwa tikuwuzidwa kuti kuvota kukhonza kukhala kwa manual komano tabulation of results or transmission of results katundu amene adzakhala involved zimene ife tikuona kuti zili ndi kuthekera kobweretsa mpungwepungwe nkhani ina ndi yopanga audit mashini a mec kodi a mec akukana bwanji kuti mashini awo anthu asapange audit. Ngati akufuna kupanga audit apereka condition yokuti those who want to audit their machines they should give a scope of what they want to do in which to me zikundionetsa kunena kuti Zili ngati iwe ufuna ukafufuze mnyumba nde akukuuza kunena kuti mukhonza kulowa kuthera pa balaza kuchipinda musalowe koma ngati mukufunanso kufufuza mnyumba muno mudzanene kuti kodi mudzafuna kufufuza pati ndi pati kuti ine ndikonzekere. Zimene zili sizingapereke tanthauzo lina lililonse la auditing. ndiye ndinaona kunena kutinso mkulu woyendetsa zisankho uja timamutcha kuti chief elections officer tili mkati mwa meeting anafika popsa mtima mpaka kumenya matebulo achitetezo kulowa mkati muja ife tili momwemo zimene zinandipatsa chithunzithunzi chonena kuti munthu ameneyi sangakwanitse kuyendetsa nkhani ya chisankho chifukwa nkhani ya chisankho imafuna kudekha mtima kumvetsera chifukwa ali pamenepo chifukwa cha amalawi ndi zoona kuti ukhonza munthu kupsetsedwa mtima mwina ndi zimene wina wayankhula koma chief elections officer akafike pomenya matebulo kuti iyayi apapanso kuli bwino tingozitaya izizi anthu amene wawa eh, some- something like that ineyo ndinamva chisoni because ndimayang'anana naye ndithu maso ndi maso chifukwa mmene tinakhalira kumeneko kunali kokuti amene anali chairperson mzanga comrade pesh nakhala next to him kumagawana manotsi nde tinayang'anana ndi a, a, a, a MEC chairperson amayi mtalimanja komanso iyeyu chief elections officer amene ifeyo kwa ife timamulemekeza kuti ndi munthu amene angatipangire ntchito yonena kuti amalawi ambiri adzakhutitsidwe nayo koma ngati akumenya matebulo this time do we believe kuti munthu ameneyu akhoza kuyendetsa chisankho cha bata ineyo lerolo ndaluza nda, nda, nda ndaluza trust ndi behavior imene ationetsa Ah, komanso kunali kuyitanidwa kuti tidye timabanzi pamene timatuluka anthu achonsecho atiuza kuti inu simudzalandira kalikonse kuno mwina amaona ngati sitipita koma ife tidapita atopanda kalikonse tayuza ndithu matransport athu kugona kumalipira tokha kupita kumene kuja akuti timwe fanta ndi timabanzi takana tanena kuti izizi mupeze owapatsa ife sitidya ndipo tinatulukadi chifukwa ndi chipongwe malawi electoral commission inayenera kuti aliyense amene akupita ndi madandaulo a genuine ngati athuwa zimene zikukhudza amalawi ambiri iwo aja azithangatira zimenezo kuti ziwathandize kuti ayendetse chisankho chopambana chovomerezeka ndi wina aliyense Koma ngati adziika condition yonena kuti ngati inu mukubwera ndi nkhawa zanu sitidzakupatsani chilichonse, zili ngati kuletsa kapena kuphwanya ufulu wa munthu wa kumudzi amene alibe china chilichonse kuti apite ku mec chifukwa adzinena zoti ndilibe ndalama yoti ndikafikire ku ofesi ya mec. Pamene iwo eni akumakhala ndi ma meeting week ina liyonse, tsiku lina lililonse kugwiritsa ntchito ndalama zathu za Amalawi. uwu ndi mwano uwu ndi mtudzu ndiye ife tikunena kuti sitivomera zopoira zina zilizonse zolingana nkuti no padzakhale chisokonezo kapena kusamvetsetsana chifukwa choti wina wake wakakamira kuti ine izizi ndizipanga chifukwa chokuti ndi zimene malamulo akundiuza ife tikunena kuti malamuloto aeni ake ndi anthu lamulo lidzikhala lokomera anthu pasamakhale malamulo ameneno anthu azifinyika chifukwa chokuti pali anthu ena ake afuna akwaniritse zofuna zawo ndiye ndikufuna ndikutsimikizireni ma comrades kuti ife takonzeka tayika miyoyo yathu pachiswe kukuchitika zinthu zambiri ku lilongwe kuno andi tikudziwa kuti mmene tikuyendera tikuyenera kuti no Ambuye yekha Mulungu wakumwamba komanso mapemphero anu nonse a Malawi atitetezere ife anthu amene tili pa ground. It's not easy kuchoka kunyumba kwako kuwasiya ana ndi banja lonse kudzabwera kudzagwira ntchito imeneyi ku- ku- ya dziko. Ndikudzipereka kwapaderadera kumeneno tikusoweka mapemphero anu komanso chilimbikitso chanu. sitikufuna elections management device emd kuti igwiritsidwe ntchito mu smartmatic i- imene ikuchoka ku smartmatic komanso tikufuna pakhale access ya audit kuti anthu akathe kuona mayina amene anthu adalembetsa chifukwa taona kuti pali zina zimene mashini amenewa sadazichite bwino mwachitsanzo kodi munthu ngati akumatha kulembetsa kawiri mashiniwo osazindikirika bwinobwino iwo akutiuzanso kuti iyayi zili ngati chimeneno chikumakapanga detect ndi final data imene ikumalandira kumapeto koma kumene ukupangira register kuja sichikupanga detect komanso there is a case in which some of the tabulation of figures in some other uh, polling centers kumene anthu adalembetsa kale when the names are coming, it comes with a slight difference, some differences with the figure imene anthu amapanga record pa ground. Ndiye ife tikunena kuti ngati system isakutha kupanga zinthu zina zimene timayembekezera kuti systemyo izitha kuzipangira pa yokha, n'chifukwa chani tikuyikakamira kuti idzatipatse zolankhulalankhula? Chabwino ngakhale iwo akuyikhulupirira koma ngati anthu ambiri asakuyikhulupirira akuyenera achisiye. kuti tidzakhale ndi zisankho zimene tachitira m'mbuyomu chifukwa even boma lilipoli lidagwiritsa ntchito ndondomeko yomweyi ya manual kungowerenga kunyamula kukadziwerenga ntchito ikadalipo we are the citizens so we need to fight for our well beings this is the future of our children we need to think about the children of today kodi ngati achinyamata ambiri akungokhala kusowa zochitawa tsogolo lawo tikuliona mwa mtundu wanji kodi azimayi amene mabizinesi awo adatha chifukwa choti profit sikutheka tikuwaganizira bwanji nanga anthu achikulire amene lero akusowa chithandizo chifukwa choti ana mtawuni mwakuti akulephera kuti apeze zofunikira kuti atumize kumudzi Kodi nanga kukwera kwa zaulimi, zipangizo za ulimi, kumene kukupangitsa kuti anthu asatulutse chakudya, asakhale ndi chakudya, azingokhala ndi njala? Tikuganiza bwanji? So as a nation, let's come together and fight this battle together. Ife sitibwerera m'mbuyo, we need your prayers and support. Experience itithandizira kuti tidziwe kuti apo tisaponde, apo tiponde. tachokera kutali kwambiri and apapa tigwira ntchito zikomo kwambiri ambuye akudalitseni zikomo kwambiri speaking from the capital city of malawi lilongwe share our video ipangani share video yathu komanso like osayiwala kupanga subscribe tizikupasilani ma program osiyanasiyana ofuna kuti tiombole dziko lathu lino la malawi. Ife a lahir ktv tili nanu.